Dia dhaoibh a chairde, agus fáilte isteach ag an bhfíseán ceardaíochta le Glór na nGael. Tá súil agam go bhfuil sibh uilig ag coinneáil go maith sa mbaile. Níos túisce inniu chuaigh mé amach ar siúlóid bheag. Is amach romham ar an gcosán chonaic mé an beach beag seo. Má fheiceann sibh, tá sciatháin bhreátha air agus tá dath álainn air agus shíl mé go raibh sé marbh ach. déarfainn go raibh sé, mar, amach ag cuartú agus ag bailiú pailin ó na bláthanna. Ar aon chaoi, níor fhág mé ansin é. Phioc mé suas é agus d'fhág mé taobh thiar den sconsa é áit a raibh bláthanna agus cineál rós. Déarfainn go mbeidh sé slán agus sábháilte ansin ar aon chaoi. Nach breá an rud é go bhfuil an nádúr thart timpeall orainn. Ar ais inniu go dtí an tionscadal atá muid a dhéanamh. Muid ag goil cineál tionscadal a dhéanamh ar an dragún. Má fheiceann sibh é seo, tá súile móra millteacha ar an gceann seo, agus dhá pholláire móra ar a shrón, agus amach sa bhéal tá cineál srang nó rudaí móra buí agus dearga, cosúil le tine. Nach bhfuil? Bainfidh muid triail as. Fan liom agus déanfaidh muid ceann. Teastóidh cheithre liathróidí cadáis, rolla páipéar leithris an cairtchlár atá ina lár, dhá shúil bréige, píosa cairtchlár glas, páipéar síoda dearg, páipéar síoda buí, siosúr agus gliú. Anois tá mé ag dul tosú amach ar an gcairtchlár glas agus go bhfeicfidh muid an bhfuil ár ndóthain againn le cur ar an rolla cairtchlár páipéar leithris. Rinne mé rolla ar dtús. Fuair mé an páipéar ón gcairtchlár glas agus rinne mé rolla timpeall ar an rolla páipéar leithris. Agus ansin fuair mé an siosúr agus ghearr mé an áit atá barr an rolla cairtchláir ar an rolla cairtchláir glas. Má fheiceann sibh, seo díreach an toirt ceart dó sin. Anois, faigh an siosúr aríst agus gearrann muid líne díreach trasna an cairtchlár glas. Agus nuair atá seo gearrtha amach againn, beidh muid in ann é a fheiceáil aríst ag déanamh cinnte go bhfuil sé ceart. Agus anois, tá muid in ann é a ghreamú. Fuair mé an gliú agus chuir mé cuid mhaith gliú ar an páipéar nó an cairtchlár glas. Agus fuair mé an rolla páipéar leithris, bhrú mé anuas ar an gliú é mar seo, agus rinne mé rolla aríst dó agus rinne mé cinnte go raibh sé ag greamú gon rolla páipéar leithris mar seo. Agus sin é, sin é an chéad céim déanta agaibh. Maith sibh! Tá muid ag gabháil ag oibriú anois ar an bpáipéar síoda dearg agus an ceann glas ina dhiaidh seo. Leag amach an páipéar síoda ar an mbord nó ar dhromchla atá cothrom, agus gearr le siosúr trasna díreach an páipéar síoda. Déanaigí seo go réidh mar tá an páipéar síoda in ann a bheith sách briosc. Agus nuair tá seo déanta leis an bpáipéar dearg, tosaíonn muid ar an bpáipéar buí. Breathnóidh sé ar rud éigin cosúil leis seo nuair tá sibh críochnaithe. Nuair atá an páipéar síoda gearrtha amach ar fad againn an ceann buí agus an ceann dearg. Tá muid ag gabháil iad a ghreamú gon rolla glas atá déanta againn níos túisce. Faigh an gliú agus cuir an gliú timpeall ar imeall an rolla glas mar seo. Pioc suas ceann de na stríocaí páipéir síoda atá gearrtha amach agaibh. Thosaigh mé féin leis an gceann dearg seo. Bí cinnte go mbrúigh sibh anuas go maith ar an ngliú é. Ansin fuair mé ceann buí. Agus an rud céanna arís, brúigh anuas ar an ngliú a. agus ansin fuair mé ceann eile dearg agus déan an patrún seo timpeall imeall an rolla glas go mbeidh an rolla glas lán go béal agaibh. Anois tá tine bhreá ag tíocht amach ó bhéal an dragóin, maith sibh! Tá mé ag goil an dá shúil agus an srón nó na polláirí a chur ar an dragún anois. Thosaigh mé amach agus ghreamaigh mé na súile bréige ar an dá liathróid chadáis mhóra atá anseo. Cuir rud beag gliú ar an liathróid chadáis agus brúigh anuas na súile air, agus déan an rud céanna leis an gceann eile. Tá mé ag goil an dá pholláire anois a ghreamú ar an dragún. Cuir dhá spota gliú ar an gcairtchlár glas nó ar an rolla glas agus brúigh anuas an dá liathróid chadáis. Tá sé chomh maith againn anois an dá shúil a ghreamú. Arís, cuir dhá spota gliú eile air agus brúigh anuas na liathróidí cadáis ar an dá spota gliú. Tóg bhur n-am mar tá a fhios agaibh go bhfuil an gliú fós fliuch. Thóg sé tuairim is 20 nóiméad leis an gliú a thriomú. Ach anois an dragún, sé críochnaithe agaibh! Maith sibh! Tá súil agam gur thaitnigh an tionscnamh seo libh inniu. Buail isteach arís amáireach agus déanfaidh muid rud eicínt eile. Tá an dá shúil ag gluaiseacht, shílfeá.